as a married man please never forgive your cheating wife nwaanyị ahụ nwoke ọzọ gara aga na-ejide agbagharakwala ya even the bible condemns it our tradition dị against it any day sịrị na nwunye gị nwoke ọzọ edinara ya na-ara nwaanyị gị gị sị a ka gị gbaghara ya maka ụnụ amụọna ụmụ ọnwụ gị abịala izurela ọnwụ gị n'ike iriwele orikọ maka nwaanyị ahụ ga-ewere ihe ndị o were ebe ọzọ bịa shiere gị iri na-eri ọ na-egbu ụmụ nwoke igbo gboo gboo ọ na-akụ ha ngwọrọ ọ na-eme ha ọrịa dị iche iche ụmụ nwaanyị ndị nke ekwere dị wicked enwe ike gwa gị n'ụwa sa ha agaghị ele ije ka a mara ihe a ga-eme dọwa gị agaghị anọkwa na-asị na-elefụ gị na-evu gị na-aga till ụbọchị ị ga-anwụ baịbụl sị nwaanyị ọwụla bidoro mewe ụdị ihe dị otu ahụ ihe kwesịrị ime ka wụ di ya enwegịrị chụpụ ya n'ụlọ mana ndị Igbo na-ekwu na ndụ mmadụ dịka akwụkwọ ede ị na-agaje n'ọhịa hụ akwụkwọ ede bisi aka ya gbawa mgbe nwaanyị gị gara aga yifuru nwoke ọzọ akwa ya ya banye ya n'ime ndụ nke gị agwụla ehie ehie ka ndụ nke gị gwụrụ maka ihe niile banyere gị ka nwunye gị ga-anọ na-akọrọ ya ma ndị ọma ma ndị ọjọọ nwaanyị gị ahụ na enyi ya nwoke nwere ike gbufuo gị chere ebe immediately o mepere ụkwụ ya ọ banye ya n'ime enweghị ihe ọzọ na-enwe ike imere ya n'ụwa ịhụnanya ahụ o nwere ebe ị nọ emuvuola to this young man echekwala sị ka ọ bịa gwa gị na sị ọ wụdị ihe ọjọọ ọrụ ekwensu ọ bụdị ọrụ ekwensu ekwensu enweghị ọrụ ọ wụ ọrụ nwaanyị gị ọ wụkwanụ ihe ọ plan na plan jee a sị ọrịa bịara ehi gbuo ehi awụghị ọrịa ọma ọwụ ụbọchị ahụ ka nwunye gị nwere echiche sị ịla nwoke ọ ga-edina ọwụkwana ụbọchị ahụ ka nwoke ahụ planrị sị taa nwoke agaghị anọ achọkwara m ịgwa gị na sị ehie ihe nwụrụ ha na awụkwana ehie bidoro ha ebidola emewe ya emewe mana chineke abịara bịa mepee gị anya chi gị sị lekwa ụdị ihe nwunye gị emewe nwanne m nwoke achọrọ m ịyọ gị na sị ekwekwela ekwe ka ị nabata nwaanyị ahụ maka ị ga-eshi n'ọrịa bee ya n'ọrịa ị ga-eshi na nsogbu bee ya na nsogbu ị ga-anwụ ọnwụ wụ ọnwụ ihere ị ga-enwe respect ebe ụmụnne gị na ụmụnna gị nọ ị nweghịkwa respect ebe nwaanyị gị ahụ nọ ọ bụrụ ma ị wụ nwoke igbo i lee vidiyo na taa mee ihe kọọrọ ndị igbo ọzọ aka ọ ihe na-eme mgbe ụfọ a na-asị ka edi nwa ụmụ nwoke ndị eji anwụ nwa i riele ihe nwaanyị were shie na-akwa m iko nwaanyị ị kwụrụ ụgwọ isi ya bịa were shiere gị nri ọrịa dị iche iche ga-abịa gị mana ị gaghị ama ihe mee gị ị nwụọ ị chọfụtahala sị nwunye gị mewe iko si n'ụlọ ahụ fụọ erikwele ihe nwaanyị ahụ shiri ka ị nwee ike ịdị ndụ maka nka follow anyị na aka igbo tv share mekwa comment gị ka anyị mara ma okwu dị otu a ma ọ bara uru ma ọ baghị uru send ya to ụmụnne gị ka ha nwee ike matasị ọrịa mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-arịa na-esi n'ụdị ndụ nwunye ha na-ebi udo dịrị onye ọbụla